makandideti akhale pa desiki pawopo chifukwa akhala ndi msonkhano wa atolankhani ndipemphe amayi ndi abambo kuti pamene msonkhano wa atolankhani uli mkati chonde musayimbe kapena kululutira kwina kulikonse ndi cholinga chokuti amvane bwinobwino ndikhoza kulolani kuti mukhale pansi zikomo

Ine ndi Dickson Chivwati Gondwe kuchokera ku Zodiac. Funso loyamba ndimafuna mutatifotokozera kuti amene mwawatchula kuti akuyenera kukhala wachiwiri wanu ndi ndani kwenikweni komanso mwina munaganiza bwanji kuti mpakana mukatenge wachiwiri kuchokera kunja kwa dziko lino chachiwiri nkutheka kuti mwina kalata zanu a- a- azi kuti zafika mlingo woyenerera ngati a petra mulinso ndi chiganizo chokhala mumgwirizano potengera kuti chisankho cha chibwereza cha 2020 munali nawo mumgwirizano wa tonse zikomo kwambiri Okay, uh, ndimanena kuti zitakhala kuti kalata zanu zafika mulingo woyenerera mulinso ndi chiganizo cholowa mu mgwirizano ndi zipani zina potengera kuti 2020 pa chisankho cha chibwereza cha mtsogoleri munali mu mgwirizano wa tonse zikomo olemekezeka a president eh, dzina langa ndi robert chandilira kuchokera ku blantyre synod radio Kufufuza mbiri yanu, mwakhala mukukhala nawo mu zisankho zosiyanasiyana zimene dziko lino lakhala likuchitisa zaka za m'mbuyomu. Ndeno mwina Amalawi kunjaku akudabwa kuti kodi zikutheka bwanji kuti lero mwina mwabwera zikalata zanu zili ndi zovuta zimene mwina mmazidziwa kale kuti mmayenera kukonza zimenezo. Komanso mwina timafuna mungotibwerezera dzina la wachiwiri wanu uja kuti mukuti ndi ndani makamaka. Zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri joseph mazizi ku capital fm achiwambo mwakhumudwa ndi zimene zachitikazi
zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwafunsawo loyamba dzina ndatchula kuti ndi chris bulakwacha Chris Bulakwacha ndi Mmalawi nzathu ndipo iyeyo sikuti amakhala kunja iyayi koma amapanga bizinesi yake akhala ku Malawi kuno kenako amapita ku South Africa nkubwe- nkubwerako ndi dzulo amayenera kuti afike pa ndege ya dzulo ndi kuti mapepala onse aja ndandanda wa mapepala aja zonse tikanathana nazo dzulo lomwelo tina zonse zilipo so zinape, poti sanafike nchifukwa chake kuti timalize mapepala amenewo kodi munthu angasaine munthu woti palibe S- ndiponso mapepala aja kusaina amafuna kuti usaine uli pompo osakhala kupanga soft copy yayi ndiye timayenera kupanga zonsezo dzulo amayenera kutera Malawi muno pa chile I mean, I mean pa pa KIA apa masana koma anapezana ndi vuto kuti achoke ku South Africa pa ndege nde tinabwera kuma- ku- kuzakumana ndi akuluakulu a MEC mmawa uno nkuwafotokozera Iye mfa- tinauza usiku omwewo wa dzulo dzulo omwero kuti tili ndi vuto limeneli ndipo nkhani imeneyi amalawi anzanga musa- musa- sikuti ni nkhani yoti ku- ku- kutayana I mean, ku- ku- kukhala ngati anthu tasokonekera maganizo ah, iyayi ndi nkhani yoti si nkhani yovuta masana ano akhala akubwera ndipo mapepala onsewo amene akambidwa panopo vuto sikuti lili pena pake lili pena paliponse yayi ndipo nkhani yokhudza running mate basi ndipo zimenezo ndifuna ndikusimikizireni amalawi nonse mukutimvera kuti ti- tikonza masana ano akangofika ndikuwapatsa a MEC ndipo izizo zitheka ndithu Funso lina lachiwiri mwanena kuti kodi nkhani ya ma alliance ndi yotani? Ife nkhani ya ma alliance tili nayo chidwi ndithu ndipo takhala tikulankhula nthawi yayitali kuti ti- tidzapanga nawo ma alliance ndi zipani zimene zikuoneka kuti zili zokonzeka kuti tikhoza nazo tikhoza kupanga nazo mgwirizano 2020 tinalidi mu tonse alliance ndipo tinakhala mmene muja tinatuluka february 2023 malinga ndi mavuto amene timakumana nawo ku alliance iko kuona kuti dziko malo moti lizipita chitsogolo likubwerera mbuyo moti tikudziwa lerolo kuti kwacha pamene yafika apa sinayambe yafikapo saizi imene iyayi mavuto ali malawi muno ndi adzaoneni ndiponso moyo anthu akukhala malawi muno ngati akapolo mu dziko lawo lomwe ana achinyamata aku akupita maiko akunja kukagwira zintchito zachabechabe ndipo ena mwa iwo ali maukapolo osiyanasiyana pakusoweka kuti pabwere utsogoleri wina watsopano umene ukhoza kuphula amalawi pamoto mabizinesi akukomoka forex mdziko muno mulibe mankhwala mzipatala mulibe anthu akapita kuzipatala akumabweza kuti mukagule mankhwala ku- ku- ku mafamasi anthu akusowa pogwira ndipo pakufunika kuti Malawi muno tikhale ndi tipeze nzeru komanso tisankhe atsogoleri amene akhoza kutenga dziko limeneli kupita chitsogolo ndipo atsogoleri amenewo amene mukuwaona pano ndi a Kamuzu Chibambo ndi anzawo a Chris Polakwacha akonza dziko limeneli ndi atsogoleri amene amakonda dzikoli komanso atsogoleri amene sakonda ziphuphu amadana ndi ziphuphu kuti dziko la Malawi lipite chitsogolo ndi ndifuna ndikusimikizireni a malawi kuti nkhani za ma alliance zipani zimene zikupereka zikalata ngakhale zina zimene zabwera mbuyo mwa ife akhala akunena kuti zokambirana zikhala zikupitirira ifenso ni chimodzimodzi ndipo ndifuna ndiwasimikizire a malawi kuti dzikoli timalikonda dzikoli timalifunira zabwino dzikoli tifuna likadzuke Dzikoli likuchititsa manyazi a Malawi kulikonseko aliko akudandaula, makolo akuvutika, achinyamata akuvutika, aku, aku, akusowa kolowera. Koma ndifuna ndikasimikizire a Malawi kuti tilipo tigwira ntchito imene ana anu tili pano mwatiphunzitsa, mwatipo, mwatiwonesa zambiri zimene talandira mdziko muno, tili wokonzeka kuti tikakumenyereni nkhondo imeneyi. Tsono ndikambepo nkhani ya Ah, mwanena kuti takhala mpolitics zaka zonsezi inde ine ndakhala nditi m' mukayendetsedwe ka ka dziko ndiye politics chifukwa zimene takhala tikuona malawi muno pa chingerezi amati politricks politricks pa chichewa amati ndale ndale zimene zakhala zikuchitika ma- malawi muno ndi ndale zothana ndale zofuna zonse zikhale zanga nkhwidzi ndale zofuna kuti zonse eh, dyera zikhale zanga N- ndipo ndi ndale zimenezozo amati awo si athu yayi awa si athu yayi ifeyo monga anthu pa kuti akwezedwe pa ntchito upeza kuti zimayendera kuti awa si athu awa si mtundu wathu koma mtundu wa uje ngakhale ma contract kuti apatsidwe anthu amasatira zimenezozo so izizi ziku- zimu- ndi zimene tikaona mavuto ali mziko muno amalawi anzanga mavuto amene tikuonawa ndiye ndalezo zimene takhala tikuziona zikuchitika kuyambira 1994 politics yo- yothana kapena ne kuti eh, eh, ndale zothana komanso eh, za eh, nkhwidzi kapena dyera komanso zosankhana mitundu Ama, dzikoli maziko a malawi athyoka dzikoli likumvetsa chisoni ngakhale maiko ena akunja akatiyang'ana tikuwamvetsa chisoni Ana athu akuvutika, moyo wafika ponunkha Malawi muno. Choncho ifeyo tikunena kuti ta- taona utsogoleri m'Malawi muno wa Dr. Banda ngati ine ndakhala ndi mwayi wokhala ukuona utsogoleri wa Dr. Banda ndaona u- utsogoleri wa, wa Dr. Bingu wa Mutharika ndaona utsogoleri wa uh, Joyce Banda ndaona utsogoleri wa uh, uh, uh, Peter Mutharika utsogoleri panopo umene tili wa Chakwera Tikayang'ana mautsogoleri onsewa taonamo zina zabwino komanso zinanso zoyipa. Yonseyi ndi sukulu imene yatipasa ife zida kuti ukafuna kuti zinthu zipite chitsogolo ukapange zakuti, komanso mwa ife tokha tili ndi kuthekera kumene tikuona kuti dzikoli tikhoza kulitenga pamene lilipa chifukwa panopa ndiye dzikoli lafika pa nsanza ndithu ndi nsanza Siliku- sili- siliku- sitikunyadiranso kuti ndife amalawi tili mdziko lawo lomazidalira uh, tokha kapena kuzilamulira tokha ayi ndiye tikuona kuti ma, zithandizo kapena ma solutions mayankho ife tili nawo woti dzikoli lithandizike lipite chitsogolo ndipo ife amalawi mukatipasa mpata pa 16 september pano kuti tikonze tilowe mboma muona zimene tipange malawi muno zikomo komanso ena anafunsa kuti mwakhumudwa ayi sinakhumudwe chifukwa nkhaniyi tinawuza kale a MEC Chimene chalankhulidwa apa palibe kwa ife chachilendo ayi. Tinawuza kale kuti nzathuyu anapita kukapanga bizinesi South Africa ndi mm, amayenera kuti afike dzulo asaine mapepala ake, koma kuti agwirane ndi ndege zinamvuta azifika masana ano ndatchula dzina lake ndikanakhala kuti dzina sinatchule mukanena kuti ah, kwa munthu uyu akunena zoona alipo ndithu ndi mmalawi nzathu ndi chris Bulakwacha amenenso ndi munthu woti amakonda dziko lake ndipo mumuona pompano zikomo kwambiri zikomo kwambiri ine ndi patrick kachere kuchokera ku umunthu fm ndikufuna nditamvetsetsa kuti ulendo wanu pa ndale chiyambireni sizinambe zathekapo mwina amalawi akhulupireni motani nanga ndi phindu lanji limene mmapeza sitiona mukupanganso endorse munthu wina zikomo ine ndi patrick njawala uh,

zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewa choyamba ndinene kuti munthune mukamandiona ndi- ndizoonadi kuti am an experienced lawyer ndipo ndakhala ndikupanga practice law mmalawi muno zaka zambiri Iyi nkhani imene yakambidwa panopo ya nzathu amene amayenera kukhala running mate wanga of course ena akhoza kunena kuti sizinayambe zachitikapo but uh, tidziwe kuti zinthu zimatha kuchitika malinga ndi zifukwa zimene zilipo chachikulu nchakuti tikhale ndi ma means wokonza zimene zicha Tinalidi ndi nthawi yoti akanatha kupanga zimenezo koma monga ndanena kuti mudziwa anthu ena amati akachoka Malawi muno kapanga business akapanda kuchoka aka- akoza kukakhala one month two months three months asanabwere so mzathuyu apezeka kuti inali situation imeneyo koma he was supposed kuti abwere kuno ku Malawi dzulo ndiye pamenepo ngakhale kuti ndiwe loya wotsogola ah, pamenepo ine kuti chimene ndikanatha kuchita ayi ndithu panali povuta tivomereze kuti zizakhala chomwecho koma ndikuwatsimikizira amalawi masapota anga onse ndi nonse mwa- mwabwera pano kuti kupatsa sapoti pano kuti izi zikonzedwa akangotera lerolo ndikukutsimikizirani muziona kuti mnyamata mnyamata ameneyu ndi mnyamata wophunzira ndithu ali madigiri ake eh, in public administration ali nayo komanso he's studying for political science pakali pano ndipo ndi mnyamatanso amene amapanganso za ma business so mnyamata ameneyu mumuona ndipo ndi mnyamata wokonda dziko lake ndipo inenso munthu wakena monga ena mwatchula nkhani sindimafuna ndikambe nkhani imeneyi ya makontena chifukwa nkhani imeneyi ndi nkhani ya mankho- katundu amene tikubweretsa mwati katundu akubwera ku malawi kuno mwafunsa funso kuti "Ah, inu a Chipambo bwanji simukupanga focus zimenezi kukhala ngati zikuyenda bwino mukubweretsa katundu wa nkhaninkhani wa mzipatala eh, mabiliyoni mabiliyoni takhala tikuona zikuchitika bwanji musiye za ndalezi mupite ukuku funso labwino kwambiri Nkhani imeneyi ine ndinalibe maganizo oti ndikambepo pano chifukwa si nkhani ya ndale yayi, ndi nkhani imene ikuchitika m'Malawi muno. Anzathu akunja amene akutitumizira katundu wa mzipatala kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa ndi zoonadi. Chipatala chilichonse cha boma chizi- chiku- chikulandira katundu ameneyo wochulukirapo 2 biliyoni kwacha chipatala chilichonse. ndipo katundu ameneyu sikuti akuchokera kwa ife ena amati ayi mukukhala ngati ndiniwo mukupereka katundu ameneyu ayi katundu ameneyu amalawi anzanga ndikufotokozereni pano ndi anzathu aku dziko la ku america ndi ma americans amene akupereka katunduyu ku malawi kuno ndiye ineyo sindingatengepo nyota pamenepo kuti iwe kamuzu wabweretsa katundu amene aa ndi anzathu amene a ku dziko la ku america amene atilonjeza kuti atipasa makontena 100 a mzipatala ndi kuti chipatala chilichonse cha boma wayamba kale katundu kubwera pakali pano pakali pano tikuyembekeza wa mangochi wa mulanje wa thyolo wa salima kasungu ntcheu eh, rumphi eh, Ch- eh, karonga eh, mzimba south komanso ndi eh, ndi boma la, la Nkhata Bay ndi katundu wambiri zedi, koma ineyo mukamandiyang'ana mukamandiona pa zinthu zonsezi pali pali chinthu china chimene ndifuna kuti amalawi ndiwaunikire ine kuthekera kwanga ndikuyang'ana ndikupeza luso anyamata odziwa zinthu anyamata anzeru amene akupezeka kunja kwa malawi ndi mdziko lino la malawi kusonkhanitsa pamodzi kuti ikhale timu ya mphamvu ndiye kuthekera kwanga kumeneku chifukwa malawi muno tili ndi eh, anyamata amene ndi asungwana ali ndi ukadaulo wawo ali kumaiko akunja ma top experts koma vuto limene taliona malawi muno ndi lakuti anthu onsewa akhala asakugwiritsidwa ntchito koma ineyo ndatha kusonkhanitsa timu imeneyi ya ku Malawi kuno these are highly talented people komanso timu ili ku America amene ndi amalawi anzathu highly talented people amene ndabweretsa pamodzi kupereka yankho kuzipatala ndipo ndifuna nkutsimikizireni amalawi kuti luntha limeneli kapena kuthekera kumeneku kupitirira kuti kukagwirenso madera ena ndi ena amene tikuvutika malawi muno monga nkhani za maphunziro ena ndi zina zotere madera Ineyo kuthekera kwanga kumeneku ndifuna ndikulonjezeni kudzakhala kopitirira koma ndi, panopo nditsimikize katundu ameneyo sakuchokera kwa ine kapena kuti ndineyo ndab- ndi- ndabweretsa katunduyo ayi katundu ameneyo wachokera ku amerika ma americans atikomera mtima kutipasa katundu amene akuthandiza kwambiri malawi muno amene akupereka mayankho mzipatala koma ineyo mkamandiyang'ana mundiyang'ane kuti munthu uyu ali nkuthekera kusonkhanitsa amalawi pamodzi kuti akapange chinthu chachikulu ineyo mbali imeneyo ndi imene mkhoza kundipatsako nyota mbali yokhayo yaying'onoyo koma ndikuyamika kwambiri dziko la ku america mabungwe aku america maprojekti cure iwo amenewo ndi anthu osiyanasiyana amene akupereka katundu ameneyu Iwowo akupereka ku dziko la Malawi ndipo ndi amalawi anzathu amene abwera pamodzi kubweretsa katundu amene ku Malawi. Si ine koma ndi amalawi anzanu amene akupanga zimenezi. Ineyo mbali yanga yangopez, yangokhala kuti kungosonkhanitsa amalawiwo amene ali kunja ndi amene enanso ali konkuno. Ndikhoza kufotokozanso chinthu china. ena mwa inu mumadziwa ku- Dedza secondary school ine napita Dedza secondary school ndipo nthawi ina timapanga fundraise kuti tigule mipando ndi matebulo oti anthu azidyera mu dining chifukwa mnalibiretu mpando ine mmene ndinkachoka munali mipando mmenemuja ndi matebulo ake ndiye ulendo uno tapita napeza kuti ma students angoyima sakupeza pokhala akamalandira chakudya amangoyimirira ndiye ifeyo onse amene tinapita ku Dedza tinakhala pamodzi ndi kusonkhanitsa pamodzi amalawi ndipo tinkapanga uh, kupereka limodzi limodzi ndi pamene paja naona mzanga mmodzi wa ku amerikako ndipo amene tinaona kuti ah mnyamatayu ali ndi nzeru ndipo namfikira nkhani yoti tiyambe kuthandiza ku malawi kuti izibadwa namuona ameneyo ndati ameneyu akhala ngati ali ndi maganizo abwino ndipo namuyitanitsa kukhala naye pamodzi edward mbewe ndipo nayamba kukambirana ndipo nayamba ku- kusonkhanitsa malawi kunoko kwathu kuno kusonkhanitsa malawi ku america ndipo panopo ndi chikhamu chachikulu zedi chimene tigwira ntchito pamodzi komanso kumbaliku kulinso a embassy nawonso ali komweko kuthandizira kunonso mra akuthandizira ma ma duty waivers kutanthauza kuti ntchito imeneyi yabweretsa malawi ambiri pamodzi ndipo ineyo nkhani imeneyi sikuti ndisiya politics iyayi politics sindisiya iyayi koma ndifuna kuti politics imene ndikupangayi Ikakhale politics yothandiza a Malawi osakhala politics yothana ayi imene ija pa chingerezi amati politrix ndipo opangawo amati ma politicasters awa ndi mashasha iwowo zawo bola zayendera ndi momwemo basi choncho ineyo ndifuna ndikuwuzeni kuti Tabweretsa nzeru zatsopano zoyendetsera nkhani za boma la Malawi ndipo takonzeka kuti boma limeneli tilikonza mukativotera pa 16 Se- eh, September pano muona kuti tidzapanga zinthu zoopsa kwambiri ku Malawi kuno ndipo nonsenu muli pano mudzakhala mboni yanga.

ku BICC komwe amenewa uh, Kamuzu Chiwambo ndithu uh, anabwera kuno kuti azapereke zikalata zawo uh, nde ndi ndi mzanga Taonga Sabola amene ndikufuna ndithu ndimufunse bwinobwino kuti kodi mkatimu zayenda motani commission yalandira zikalatazi komanso ngati mwina sinalandire chavuta ndi chani Taonga tatifotokozera bwinobwino kuti mkatimu chachitika ndi chani uh, Chiwambo apereka kalata zawo
anapereka inde anapereka monga mmene mwa dongosolo lake la aliyense akumati akabweretsa zipepala zake akumapereka kenako akumakaziunika ngati ma preliminary uh, kuti aone kuti zi- zi- zayenda motani kenako pakapita masiku azakaziunikanso bwino lomwe in details uh, ngati abungwe limeneli la malawi electoral commission ndi lero atabwera Kamuzu Chiwambo anatenga zikalata zawo nkuzipereka ku bungwe limeneli kuti angoziunika kaye mwa kanthawi kochepa ndi atawunika aona kuti iyayi pali zoperewera zingapo pali nkhani yokhudzana ndi a running mate awo amene akuti ndi a chris bulakwacha uh, akuoneka kuti muzikalata zawo sanasayinire ngati a running mate wo zimakalata zofunika kusayinira kuti ineyo di ndiye running mate komanso pali zinanzina zokhudzana ndi a running mate wo makamaka ma ID awo kuti ayikeponso pompo nde ndi zimene kwambiri zalepheretsa a- a- Kamuzu Chiwambo kuti apereke ndithu zikalata zawo lero ena nkumafunsa kuti zimene zi- zimene mmayembekezera a- a Kamuzu Chiwambo ndi nkhalakale pandale pomafika lerolo za zaka zingapo zapitapo komanso kupatula kungoti ndi nkhalakale pandale ndi munthu amene amadziwa z- kwambiri za malamulo mdziko muno nkhani imene abwezera kuno ndi nkhani yokhudzana ndi malamulo malamulo achisankho malamulo achisankho amati chani ndi malamulo achisankho amanena kuti ayi ukakhala ndi running mate running mate ayenera kukwaniritsa izi iwe mwini wake uyenera kukwaniritsa izi ndiye ndizokhumudwitsako ku- pang'ono kunena kuti uh, kwa katswiri amene anthu amamulemekeza kwambiri kumalawi kuno nkhani ya malamulo ndiye pazipezekanso vuto la, la malamulo ngati limeneli koma iwo anayesera ndithu pena amacheza ndi atolankhani anayesera ndithu kuzipanga bagi kunena kuti ayi Inetu mzangayo ndi wa business amapita ndithu kunja panopo ali ku South Africa amayenera kukwera ndege dzulo koma analephera ndiye akuti abwera lero Eh, ndiye ena anafunsaponso anyamata ena amafunsa atolankhani wena kuti ah, nanga bwanji osasayiniratu kaya ndi last week kaya ndi liti ndi akuti ayi ma- pali mabizinesi ena munthu amatha kutenga mwezi mwina olo amatha kutenga two months ali kunja nde anakuti Nkhani ya a bulakwacha amene ali a running mate awo ndi ili ngatinso imeneyo ya business man amene wapita kunja kwa nthawi yayitali koma amayenera kubwera ndithu dzulo ndiye dzulo walephera mwinanso funso ina kumafunsa kuti mwina ngati ali serious a bulakwacha ameneyo podziwa kuti running mate ndi chinthu cha mtengo wapatali olo iwe blessings munthu atakuwuza kuti wiki yamawa ukapereka zikada ngati running mate ndi umakonzekera Eh, chinthu chokuti uzimva mu mtima mwako kuti ah ichitu ndi china chake ichi ndiye ndikuyenera ndithu kukafika pamene cha nthawi yabwino ngatinso pali masuti ndi- ndiye kuti ndikachapitse ndikapange chanja eh, komano zikuoneka kuti apapa zimenezi mbali ya lero ku ka- kamuzu chiwambo zativuta zativuta ndi munthu woti anthu ambiri amamulemekeza makamaka kumbali ya malamulo koma lerolo zikuoneka kuti sizinayende ndiye kutengera kubungwe la malawi electoral commission anena kuti apatsa nthawi mpaka na 4 koloko pa 30 july kuti akonze zimene zolakwika zimenezi ndi cholinga choti adzaperekenso zikalatazi koma sikudzakhalanso mwambo ngati umenewu ndoti adzakangopereka mwachinunu basi mwa- mwa- mwa- mwakachetechete kukapereka mala- makamaka zikalata zawo ku malawi electoral commission chabwino taonga mwinanso ungofotokozera amene akutitsatira pa wailesi yathu kuti ah, achipani chimene cha petra abwera motani ah, iwo a chiwambonso nawonso mwina body language yawo imaoneka motani mkatimo
tikatengera kabweredwe ka anthu amenewa otsatira chipani chimenechi cha petra sikuti abwera ochuluka kwenikweni ndiokuti titha kuwawerenga olo kutsogolo kwangaku ndikhulupirira kuti mzanga henry chuluwa atembenuze kamera kuti mwina tingowaona kuti alipo angati koma sikuti ndi ochuluka kwambiri ndi around titha kuwatchula mwina kuwayika mwina around ngati f- around figure yaikulu itha kukhala ndi 50 eh, sikuti ndi chipani chachikulu kwambiri ku malawi kuno koma ndi chipani chapakanthawi ndi chipani chapakanthawi komano mwina manambala sichimakhala nawo ambiri kwenikweni koma ndi chipani ndithu chimene ndithu ndi chimodzi mwa zipani 25 zimene zilipo ku malawi kuno chakhalapo ndithu kwa kanthawi chimayima nawo pa zisankho zisankho zambiri chima- penanso chimangopita nawo mmigwirizano ndiye amafunsanso mkati monena kuti kodi pano nthawi ino mukangodzipachikanso kwina mwina ngati mmene mmachitira mbuyomu kuti mwina mukadzipachika chipani china ndi amati iyayi nkhani za migwirizano tikukambiranabe tikukambirana ndi zipani zambiri ku- ku- kuonetsetsa kuti tiyende motani ndiye zimenezo sanazipange rule out Kutengera za body language ya Chiwambo lero sikuti anali ndi mdidi kwenikweni patha kukhala zifukwa mwina ziwiri kana zitatu mwina chifukwa choti amadziwiratu kuti ukuku fa anabwera kuti aka- a- akuoneka kuti anabwera kuti akabwe- azabwezedwe fake mmene akufotokozeramo akuti mmawa wa lero Anayesa kuwaimbira foni aku mec kuwafotokozera kuti ah, ife takumana ndi vuto ili la running mate wanga sanabwere ndiye anawauza kuti ayi bwerani basi ndiye tikukhulupirira kuti even ngakhale mmene amayenda kupita kutsogolo ndi ah, general secretary awo a- a boniface nyenyezi amaonekeratu kuti confidence yo ina- panalibepobe ndithu amadziwa kuti iwo adzabwezedwa lero chabwino mwina ndingoti nditayeserera kuti ndipeze ah, amodzi a chipani chimenechi kutinso mwina m'bale wanga uyankhule nawo tizimvere limodzi kuti kodi chipani chimenechi akonzekera motani zisankhozi mwina atatero tazungulirazungulira blessings mpinganjira pamene ndithu kwina akunso tikudikirira akamuzu chibambo kuti afike mmalo ano atuluke mkatimu chipata chake ndi chimenechi paima ndithu achitetezo ochuluka tifotokoze pano kuti zimene zikuchitika kuno sikuti ndizachibwana iyayi nkhani imeneyi ndiyosankha mtsogoleri wa dziko Munthu amene tikamsankha adzakhale ndithu akuyendetsa ma affairs a dziko lino, kumalamula ndithu kuti kuyambira lero maunduna ndathetsa, kumalamula ndithu kuyambira lero nduna ndi wakuti wakuti, kuyambira lero mkulu wa polisi ndi wakuti wakuti, ndiye munthu amene tikufuna tidzasankhe makamaka pa 16 September. Ndiye apa ndi ndi mmodzi mwa ah, otsatira chipani chimenechi chipani chimenechi cha Petra mwina mayi yandikirani kwe- kwerani penepo. afotokozereni amalawi dzina lija
ine ndine agnes mkutumula director of women wa chipani cha petra Eh, munabwera lero kuno kudzapereka zikalata zanu koma kukuoneka kuti azikana mwina uthenga umene muli nawo ndi wotani ayi zikalata sanazikane koma apa pamafunika ndondomeko ndondomeko imeneyo ayitsatira kale anali konkuno ndiye chifukwa chonena kuti ah, vice president sanafike ali kutali Ah, kunonso anapemphanso kuti bwanji tisinthe tsiku ndiye anakana kuti ayi inu muli kale pa laini ndiye tingokonza zinazo ndiye a- akubwera kuti adzasayinire e, ali mnjira kulakwa akunena kuti munabwera kuno ndi cholinga choti mudzabwezedwe iyayi ife sitidabwezedwa ayi talandiridwa sitidabwezedwa ayi e.
Koma amene mmabwera kuno mmadziwa kuti muli ndi zoperewera?
Iyayi. Apo pamene timabwera kuno timadziwa kuti ndege ndi imene yachedwa. Timadziwa kuti china chilichonse chitani by 2 o'clock chitheka koma ndege ndi imene inachedwa.
Ehe. Pakuoneka bwanji pa ground kumbali ya chipani cha Petra? Pa ground ndi potelera zedi. Mbali zonse yoka ku Mzuzu Lilongwe, Blantyre, dziko lonse la Malawi Petra yagwedeza ehe kuti a Kamuzu Chibambo aka a- alowe mboma basi atenge chinthuchi atenge chinthuchi monyadiranso chipani cha Petra chakhalapo kwa zaka zambiri pomafika lero Amalawi ambiri ena mwina nkumafunsa kuti kodi nsanamira zake za chipani chimenechi ndi ziti
Izizi nsanamira zake za chipani cha Petra ndi umunthu mm, chitukuko eh, chikondi monga mmene chimafunikira mtsogoleri wa dziko aziyang'ana aliyense osati apaphata ayi koma aliyense mwana aliyense wa mdziko akhale wake nde masomphenya a Kamuzu Chibambo eh.
Pamene tikupita ku chisankho cha pa 16 September, ama president anthu amene atenga nawo zikalata alipo 22 kuphatikizapo a Kamuzu Chibambo. Chifukwa chani munthu akavotere chipani cha Petra?
Akavotera chipani cha Petra chifukwa chofuna kuti dziko la Malawi lisinthe. Eh.
Panopo chikulakwika ndi chani chimene mufuna mutasintha?
Panopo chimene chikulakwika ndi zambiri zolakwika munthu aku- aku- akudziwanso yekha kuti apa pakulakwika apa apa pakulakwika apa pakulakwika apa koma zolakwika ndi zambiri Ndiye chimene chikulakwika chimene mukuti ifeyo mukangotenga voti yanu kutipatsa ifeyo ngati a Petra tizasintha Amalawi muzawapatsa chani?
Amalawi ndiye kuti anyamata onse adzakhala pa ntchito azimayi ada- ena adamaliza kale pa fomu folo koma kuti agwire ntchito kulephera ntchito amapatsana pachibale ndaonaponso apresident ali pompano apresident a Kamuzu Chibambo A- a Chibambo choyamba munabwera kuzapereka zikalata zanu kuno mwina zayenda motani akukanani iyayi musanene kuti atikana iyayi ndifotokoze zimene zachitika pano chimene chachitika nchakuti nkhani ndi imodzi zonse zija zatchulidwa paja nkhani yake ndi chani ndi imodzi akutchula kuti makalata amene ama- amafuna- Amalawi akupempha kuti mukamayankhula mudziyankha Ah, zikomo kwambiri Amalawi panopo nkhani ili pano ndi imodzi, si nkhani zambiri iyayi, ndi nkhani yake ndi imodzi yokhuza running mate. Running mate wathu anazapita ana, anazapita South Africa. Anapita liti?
Anapita about a month ago kukapanga ma business ake. So he was supposed kuti abwerere dzulo. Nde anapezeka kuti wapezana ndi mavuto a ndege kuti abwere ku Malawi kunoko. Nde dzulo lomwero tinapanga communicate kwa a MEC kuti a MEC tili ndi vuto limeneli bwanji mutipase nthawi ina chifukwa running mate wathuyo afika masana ano ndi a MEC anatiwuza kuti sizingatheke yayi inuyo mungobwera mudzapereke mapepala anu nzanuyo akabwera azangomalizisa mmawanso muno a secretary general athu anabwera kuzakumana ndi a MEC ndipo a MEC anatisimikizira kuti izizi vuto palibe mubwere muzapange present ndipo kenako running mate wanu akafika amene dzina lake ndi Chris Bulakwacha azangosainisa mapepala amenewo so ifeyo pobwera kuno tinali ndi mtima ndi chisimikizo chonse kuti zathu zatani ziyenda bwino chifukwa ndiye kuti mapepala athu onse 99% ali bwino bwino mm. pamene patsala mpakuti running mate amene azifika masana ano atikonzere zimenezo asayine mapepala amenewo nkhani yatha choncho choyamba ndikupepeseni amalawi ndikupepeseni kwambiri amalawi anzanga kuti zakhala choncho koma musakhumudwe iyayi ine mtsogoleri wanu ndili pano mmandidziwa mwandiona zu- ntchito zimene ndikupanga malawi kuno ndipo ndipitiriza kusamala dziko la I mean ku- ku- kuyang'ana ku- kuthandiza dziko la malawi kuti dziko la Malawi lipite chitsogolo. Ndine mtsogoleri mmodzi amene ndimadana ndi ziphuphu, mtsogoleri mmodzi amene ndimathana ndi ku- politics kapena kayendetsera kapena ndale zongothana anthu dziko osapita chitsogolo yayi momuja umangobwerera mbuyo tikulankhula pano chuma cha dziko la malawi chafika saizi oti sichinambe chafikapo saizi imeneyi yayi ndiponso tikaona mabizinesi M'malawi muno akungogwa komanso achinyamata akusowa zintchito m'malawi muno ndipo ineyo ngati mtsogoleri wa Petra ndifuna ndikutsimikizireni kuti dzina langa muliona pa ballot paper ndipo ndimenya nkhondo kuti pa 16 September pano mukandivotere ndipo mukazavotera Kamuzu Chibambo ndi Chris Bulakwacha mudzaona kuti dziko la Malawi liza, lizaona zinthu zoti ndi kale lomwe sizinachitike yayi chifukwa dziko la Malawi takhala tikubwerera mbuyotu kubwerera mbuyo. Maiko anzathu akupita chitsogolo koma dziko la Malawi likubwerera mbuyo. Choncho ife utsogoleri umene ndikubweretsa pano umene ndikulonjeza Amalawi mukandipatsa mpata kundivotera pa 16 September pano ndi nzanga Chris mudzaona kuti tidzabweretsa utsogoleri ungomenya giya namba 1 boma la Malawi liyamba kupita kutsogolo. Giya namba 2 ikuthamanga kwambiri ikamafika giya namba 6 ayi ndikuti yanyamuka pamenepo choncho amalawi ndikusimikizireni zimene ndikukambazi ndikulankhula ndi mtima wanga wonse dzikoli ndimalikonda dzikoli limandiliritsa ndikamakhala chifukwa monga ine mtsogoleri wa petra nabadwa nthawi ya dr kamuzu banda nthawi imeneyi amalawi anzanga tinaona zinthu ine napita sukulu ya secondary sukulu ku Dedza kumeneko sukulu yake inali yochepesako ndalama kenako ndinapita ku chancellor college university of malawi maphunziro athu a university sitimalipira chilichonse ayi anali aulere ndipo izizi koma lerolo maphunziro a university ana akulipira ndalama zambiri ife ankatipasa allowance ya pamwezi ankatipasa buku allowance ndipo kukhala mu hostel inali osalipira chilichonse zakudya mbambande sono ineyo mtsogoleri wa petra ndikuona kuti inenso ndili ndi mlandu waukulu kuti dziko la malawili ndikachite chinthu china chake kuti achinyamatawo amene lerolo ali pa ukapolo akusowa kolowera nawonso mawa asimbe lokoma a Chibambo nkhani imene akubwezerani pano imene mapepala anu mwina sanalandiridwe ndi nkhani yokhudzana ndi malamulo. inu mmalawi muno aliyense amakulemekezani kuti ndinu munthu wodziwa malamulo simukuona kuti zimenezi nzokhumudwisa ayi aa akati lamulo akutanthauza kuti pakhale running mate iti asainire statutory body malamulo ake ndi amenewotu sa complicated iyayi Na- na- na- that's why ndanena kuti sikuti mwalepera kulemekezana ayi kodi munthu ngasaine pepala iye kulibe pepala lingasaine lokha iwe uli uku uli ku blantyre koma koma mmadziwa pepala lili kunoko mmadziwa lingasainidwe mmadziwa kuti malamulo akunena chonchi ndi zimene ndanena kuti tinali ndi nthawi yonse dzulo akanangobwera 10 minutes nkhanija tikanathana nayo koma poti nkhani imeneyi si nkhani yayikulu iyayi akangotera lerolo tikonza mawa tikapereka mapepala bwinobwino so amalawi Ndiwenso mzanga, ndikutsimikizireni kuti nkhaniyi mapepala athu onse 99% ali bwinobwino ndipo ochokera maboma onse ali bwinobwino. Nkhani ya apa ndi imodzi yoti running mate aka akangofika asainire mapepala athu nkhani yatha. Kumape- kumapeto kwenikweni pa ground pakuoneka bwanji kumbali ya petra Ife, ife ground yathu ili bwino kwambiri ndipo game yathu imene tiyisewere ulendo uno ikhala yodabwitsa kwambiri chifukwa ife tikupezeka strategy yathu muyiona ndi strategy yoti pakali pano ikuyenda kumwera pa- pakati pano kumpoto ndi kummawa strategy yampa ndipo panopo sitiulula iyayi chifukwa tifuna kuti imeneyi ili mkati pakali pano tikulankhula pano manifesto ilipo manifesto manifesto yathu ndi mbambande ndiponso palibenso manifesto yofanana ngati ya petra ayi ndipo manifesto imeneyi inadusa ku national planning commission ndipo anayipanga anayipanga anayichonga ndi chongo bwinobwino ndi manifesto ya mphamvu ndipo ndikuwuzeni zinthu zina kuti nthawi zina mwina sititakulankhula iyayi zambiri zimene maboma angapo akhala aku- akupanga malawi muno akhala kutenganso nzeru zawo mmanifesto mwathu ndikoza kukupasani chisanzo chimodzi perekani innovation fund Innovation Fund ndinalankhula ku Nsanje kuti achinyamata
kuti achinyamata tizayambisa Innovation Fund ku Malawi kuno tinayankhula 2023 patali lerolo tikuona kuti anzathu ali mkatimu akulankhulanso Innovation Fund tinapanga kuti tiyambise pazikhala compulsory registration ya ana akabadwa zinachitika mmenemomo. Komanso pali mfundo zosiyanasiyana zimene ifeyo a Petra tili nazo, ndipo ndifuna ndikutsimikizireni Amalawi kuti ine Kamuzu Chibambo sinzakho- sinzagona pansi sinzapuma mpakana maganizo athu amene tili nawo abwino othandiza dziko la Malawi akakwaniritsidwe. Koma monga ndanena kuti pepani zimene zachitikazi koma Nkhani ili pano ndi imodzi yokha, si nkhani yayitali iyayi, sikuti zi- ti- tipitanso kuboma lina tikakonze yayi, ndi ku Lilongwe konkuno kangotero lerolo mapepala onse ali ali bwinobwino. Choncho Amalawi, ndifuna ndikuwuzeni kuti ife a Petra, ine Kamuzu Chibambo ndi mzanga Chris tikonza dziko limeneli libe amene ali ndi mayankho pakali pano mwina simungadziwe yayi zili ngati mmene davide ankamenyana ndi ntchito ndi, ndi, ndi nkhondo ndi goliyati Anthu akamamuona Davide amangoti aa aka akaso ndikatani kameneka osadziwa kuti Davide eh, inu ndi inu ndi David kuti Davide wabwera wabwera ndi zida zoopsa kwambiri zosaoneka I- i- inu ndi David choncho ndifuna ndikutsimikizireni Amalawi kuti ulendo uno tiona ziphona zikugwa Malawi muno ulendo wake ndi umenewu ndipo Muzi- muzigwesa inuyo mawu amenewa muwakumbukire ziphona zigwa ulendo un- ulendo unowo malawi muno ndipo muona zimene zita- zitake ma- malawi pa 16 september pano iyaya a Kamuzu Chibambo mtsogoleri wa chipani cha petra tikufunireni zabwino zonse ndipo tikukhulupirira kuti pamene mutidzatenge zikalata zanu akabwera a Bullah kwacha mudzatiitananso ife a Times kuti tidzaonerere pamenepo kuti mwaperekadi chifukwa choti lero amalawi mmene mwaoneramo amalawi nawonso adzionera okha inunso mwapepesa zikomo kwambiri Ndi- mtsogoleri zinthu zikalakwika azipepesa azikhala asakhale asamazembezembe yayi ndiye utsogoleri umenewo mtsogoleri akalakwitsa pena pake apepese kwa amalawi pepani amalawi apa sizinayende bwino Mundikhululukire koma ndikulonjeza kuti pamenepo ndikonza. Ndiye utsogoleri umenewo. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Ameneyo ndi mtsogoleri wa chipani cha Petra Kamuzu Chibambo kuyankhula ndi Times atapereka zikalata zawo makamaka mkatimu kubungwe la Malawi Electoral Commission. Tifotokoze pano kuti zikalatazo anapereka ndithu koma zikuoneka kuti mbali imodzi sanazilandire a MEC kunena kuti panali zina zake zoperewera. Tikuona apa Boniface a Boniface Nyenyezi amene ali mlembi wamkulu wa chipani chimenechi zavutatu mkatiko sizinavute we have done everything possible dzulo kuno tinabwera tinayimbira foni asangwani tinafotokozera mavuto amene takumana nawo lero mamawa i came here physically ndipo ndinakumana nawo ameki ndipo anatiuza kuti Schedule yanu ndi yalero muyenera kubwera kuzapereka mapepala zinazo tizazionera konkuno ndiye timaona ngati mapepala onse atsala kuno ndiye ife tingobwera ndi mwina ya running mate iyo nkuzangoisiya pambuyo koma zimene taona zija tayamba kudabwa kuti aa komabe poti mapepala athu onse akhoza ndinu okhumudwa ndi zimene zayendera kapena ndi zimene mayembekezera of course si zimene timayembekezera koma sitingakhumudwe chifukwa running mate sikuti wasowa koma ndege yake inachedwa ku south africa anakumana nzovuta zina pano pali njira akubwera lero afika mawa ndiye kuti timaliza kumaliza abwera ya nthawi zanji running mate akufika chama past 3 lero pano pamwina afika kaleso yeah ndiye mukhulupi muku- watsimikizira amalawi kuti zikalata mubwerese zonse zabwinobwino pofika liti mapepala athu onse akhoza kupatula ya running mate yokhayo running mate yakafika ndiye kuti tamaliza china chilichonse chakhoza ndiye palibe chodandaulitsa kuchipaniku kulibeko wina amene munakanena kuti wanyonga wanakasiuyo akuoneka ngati watalikira Palibepo wina amene munakamuika ngati running mate unless iye anakanena kuti sindikwanitsa mm. koma ngati wavomera kuti ndikubwera mm. ndiye chomuchosera ndi chani mm. ndiye kuti sitikupanga ndale za chilungamo mm. so we think it's right to wait for him mm. ngati tikuona kuti akutinamiza mm. tiona mm. koma panopa let's wait mm. yeah.
nsanamira za chipani cha petra petra ndi chipani chakalekale Amalawi ena mwina samatha kumvetsetsa bwinobwino kuti chimayimira pati, nsanamira zake, mfundo zake zazikulu ziwiri ndi ziti? Mfundo yayikulu number one ndi umunthu. Timakhulupirira kuti munthu ayenera kutukuka mu china chilichonse komanso timakhulupirira kuti tikhale ndi innovation, ana athu tiaphunzitse ntchito za manja, timakhulupirira kuti anthu apite ku sukulu, timakhulupirira kuti anthu apangi- apasidwe agriculture yabwino, akhale ndi chokudya cho- chabwino kuti amalawi asamakhale ndi njala ndi zina zambiri zimene zinakakhoza kale mayeso ku National Planning Commission. Pa chisankho cha pa September 16 pakhale anthu opikisana 22 kuphatikiza ndi anu Akamuzu Chibambo ndikuti enawo ndi 21 mulimba chosalimbira ndi chani ife ndi okonzeka kuti tikayime nawo pa chisankho komanso tikuyankhula pano tinayenda kale dziko lonse la malawi changosala kuti anthu athu tiawuze bwinobwino zimene tifuna tiapangire full stop palibenso chimene chingatilepherese kupanga kwenda kupita ku chisankho chabwino ameneyo tu ndi a boniface nyenyezi amene ali mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha petra kutifotokozera akuti tu iwowa sikuti akhumudwa kwambiri iyayi ndi zimene zachitika mkatimu akutsimikizanso kunena kuti kukamafika cha kumasana kuno wachiwiri kwa mtsogoleri wawo amene watu ndi A Bulakwacha akhale ndithu ndege yawo ikufika kuchokera ku South Africa ndipo asayinire zikalata zonse zofunikira kuti zonse ziyende bwino mmene akuganizira. Atsimikizanso kunena kuti akuti chipani chawocho sichikutekeseka iyayi, akuti iwowa ngokonzeka kupita nawo ku chisankho cha President cha Sep- pa September 16 ndi kukapambana. Pano chimene chikuchitika tsopano nchakuti tikudikiriranso ena kuti afike malo ano pajatu kuno ndi ku Times cholinga chake chofuna kupatsani chilichonse chimene chikuchitika malo ano kuti amalawi musaphonye chilichilichonse kuti amene wapereka zikalata ndani nanga amene wabwezedwa ndani zonsezo muzimve bwino lomwe pano pa times ndi chimene chichitike pano nchokuti titenge kaye ka break pang'ono tibwerenso akabwera candidate wina